Is mise Patricia agus seo scéal a scríobh mé faoi bhéirín beag a bhí an-chróga. Nó an raibh? Nuair a bheas mise mór, rachaidh mé ag seilg dragún. Ar dtús, beidh orm teacht ar cheann! cuardóidh mé an fhoraois fhíochmhar, pléascfaidh mé isteach san fhoraois sin le mo chlaíomh i mo lámh. Tá súil agam nach mbeidh aon dris ann, ní maith liom driseacha. Beidh mé ag seilg an dragúin sin ar feadh an lae. Rachaidh seisean i bhfolach orm ach feicfidh mise é le mo theileascóp nua. Tá súil agam nach mbeidh sé ró-dhorcha istigh san fhoraois, ní maith liom an dorchadas ach an oiread. Osclóidh an dragún a sciatháin, suas leis go beo ansin, ag eitilt go tréan. Rachaidh mise in airde ar chrann mór ard agus léimfidh mé anuas de. Beidh m'eitleog agam, ar ndóigh. Tá súil agam nach mbeidh an crann ró-ard. Ní maith liom áiteanna arda. Leanfaidh mé an dragún sin thar an bhfarraige ghorm, isteach is amach trí na tonnta, fiú má thagann stoirm mhór Leanfaidh mé orm. Tá súil agam nach mbeidh aon tintreach ann. Tá faitíos orm roimh an tintreach. Ina dhiaidh sin, tiúrfaidh seisean aghaidh ar na sléibhte arda. Caithfidh mé cúpla saighead dearg leis an uair sin. Casfaidh an dragún timpeall, osclóidh sé a bhéal agus séidfidh sé lasracha i mo threo. Fuish! Tá súil agam nach mbeidh aon deatach ann. Bíonn mo shúile-se tinn nuair a bhíonns deatach ann. Cromfaidh mise mo cheann, ar ndóigh, is ní bhuailfidh na lasracha mé. Feicfidh mé caisleán os mo chomhair amach agus in airde sa túr mór ard beidh prionsa ann. Nuair a fheicfidh sé an dragún beidh seisean ag caoineadh leis an bhfaitíos. Ní chuirfidh an dragún as domsa ach túr mór ard. Bheadh faitíos orm thuas ansin. Beidh an dragún ar tí an prionsa a ithe! Ach léimfidh mise isteach sa troid le mo thomahawk. Ansin, rachaidh mé i bhfolach taobh thiar den chaisleán. Beidh an dragún tuirseach de bheith ag fanacht orm agus imeoidh sé leis suas sa spéir. Ní maith liom an cluiche imigh i bhfolach, tá sé cineál scantrúil. Is ansin a bhainfidh mise amach mo lasú, mar a dhéanfadh buachaill bó. Luascfaidh mé san aer é agus is gearr go mbeidh an rópa sin thart ar mhuinéal an dragúin, ar nós gur madra beag a bhí ann. Ba mhaith liom bheith i mo bhuachaill bó. Ach ní maith liom ba. Tá cuma an-dainséarach orthu. Anois beidh fhios ag an dragún sin cé hé an Boss. Siúlfaidh sé liom go deas ciúin go dtí go dtiocfaimid chomh fada leis an bhfarraige Rachaidh mise in airde ar a dhroim, cuirfidh mé mo lámha thart ar a mhuinéal agus imeoidh muid linn. Ní bhreathnóidh mé síos, ní maith liom bheith thuas ró-ard den talamh. Ach tá's agat sin cheana féin. Stopfaidh muid san fhoraois fhíochmhar ar an mbealach abhaile, mar beidh ocras ar an dragún. Íosfaidh sé sméara agus duilleoga ach ní íosfaidh mise iad. Níl cead agam sméara a ithe gan mo mhama bheith liom. Nuair a bheas a shuipéar ite ag an dragún, luífidh sé síos agus titfidh a chodladh air. Tosóidh sé ag brionglóideach mar a dhéanann dragún. Tá súil agam nach mbeidh aon drochbhrionglóid aige Uaireanta bíonn drochbhrionglóid a'msa faoi róbat aisteach agus ballánaí a' fás ar a cheann. Beidh mise ag éirí tuirseach faoin am sin freisin. Tosóidh mé smaoineamh ar mo leaba bheag fhéin. Éalóidh mé amach as a' bhforaois fhíochmhar sin go deas réidh. Beidh mé in ann dul a sheilg dragún arís lá eicínt eile. Nuair a bheas mise mór